Deireadh seachtaine seo caite, fuair an Ghaillimh an ceann is fearr ar Mhaigh Eo sa chluiche ceannais den tSraith FBD. Thugadar aghaidh ar a chéile arís ag an deireadh seachtaine i mBabhta 1 den tsraith. Bhí Cuán Ó Flatharta agus Seán Óg de Paor i mBóthar na Trá don choimhlint suimiúil seo. Suas go dtí seo, is cosantóir é Liam Silke ach tá sé ar ais i measc na dtosaithe. Anachain, féach air sin! Deis ar bháide agus tá sí lasctha thairis an dtrasnán ag Robert Finnerty. B'in caid le dealramh isteach is cé eile ach Ciarán Mulhern arís? Yeah, bhuel, bhí mé ag rá é sin, an cic pas atá aige lena chois chlé ansin, tá sé fíor, fíor chruinn ach i ndáiríre ba cheart go ndéanfadh Robert Finnerty b'fhéidir níos fearr ansin. Mulhern tá an fear so tar éis dul go mór i bhfeidhm ormsa ach blocáil déanta ag Darragh Beirne ar Mulhern is a chiotóg, é a chiotóg úsáidte ag Beirne é féinig. Tá sí istigh anois ag Conroy, an gcasfaidh sé ar a chos deas? Déanfaidh. Tabharfaidh sé féna phointe, solo beag dorn go dtí Moran. Anois deis ar phointe agus déanaim amach Seán Óg céad fán gcéad fós. Hernon. Arís eile modh díreach an-bhlocáil ag Ryan O'Donoghue. Sin dhá bhlocáil as a chéile ó Cleas faoi agus féach air seo! Tá neart spás ag Sam Callinan. Casfaidh sé anois. go dtí Darragh Beirne lena chiotóg agus scil álainn, deis níos éasca a thabhairt dó féinig agus tá brat bán eile caite in airde anseo. Pointe amháin aige ó chianaibh. Anois tá boost faighte agus nach breá an rud í an mhuinín. Ah, fair play, sin an-scór ar fad ansin agus tháinig sé sin ar fad ón briseadh sin a ghrú gaile i lár na páirce. Comhscór againn anois, a Chuáin. Sam Callinan, ó Bhéal an Átha. Trasna, haon dó deas, ó tá deis ar bháide taobh istigh, pas láimhe eile, seo chugainn Aidan O'Shea, trasna leis an ndeasóg! Tá báide faighte ag Aidan O'Shea. Yeah agus gluaiseacht deas ansin ó Mhaigh Eo ach beagáinín ró-éasca i dtaobh na Gaillimhe de. Ní fhaca aon duine, ní raibh aon duine is dóigh, sásta an greamú a chur le imreoir as Mhaigh Eo ach fair play do Aidan O'Shea rinne sé go maith so is bheinnse i bhfabhar an riail i gcónaí. Hennelly ah féach air sin agus muna múineann sé sin ceacht duit a Sheán Óg. Bhuel sin é tá mise dubh agus bán leis sin. Fíor fíor scór ansin ó Rob Hennelly. Tarraingíodh siar ach lean sé siúd air sa chosaint ar an taobh eile. Ah, an-scil ó Finnerty, imreoir taibhseach seo chugainn Molloy, Kieran Molloy, tabhairt fén mbáide! Ach glacann sé leis an bpointe. Yeah agus meas tú an raibh sé ag iarradh cúl fháil ansin ar Rob Hennelly ach an dummy sin a rinne Rob Finnerty bhí a fhios againn ar fad go raibh sé ag tíocht ach fós tá sé deacair é stopadh ach Molloy is dóigh liom cinnte gur bhí sé ag iarradh cúl fháil ansin. Agus beidh orthu tabhairt fén scór. Tá sé buailte go hard ag Sinéad Manán, comhaireofar an scór agus tá cúpla eile aimsithe ag Maigh Eo agus b'in é Jack Carney. Yeah, scór den scoth ansin agus Andy Moran agus é ag caint faoi na pointí sin, an cúpla. Hennelly a dhá chúpla scór aimsithe aige cheana féin, ceann amháin curtha amú aige. Cad fén babhta so? Tá sé sásta, tá sé ag rith thar n-ais leis agus an toradh ceannann céanna agus tá Rory Beggan ina mháistir dos na scóranna so. Gach seans gurb é seo an chéad máistir eile do. Yeah, an-an-chruinn ansin ag Rob Hennelly. Dhá scór as a chéile ag Maigh Eo sa tarna leath so. Seo chugainn arís Elliot atá ag déanamh nútáta i lár an ghoirt. Déanamh isteach ar an mbáide, siar leis an gcaid. Dorn, ah, bhí idir na dhúiseacht. Tá seans ar bháide, féach air sin! Mar chríoch ag Darragh Beirne. Yes, thóig sé í sin go maith, caithfidh mé a rá. Má bhíonn aon leaid óg ag breathnú ar an gcic seo, breathnaigh ar an chaoi a choinníonn sé an pas deas ansin ó Jack Carney ach breathnaigh ar an chaoi a choinníonn sé íseal í sin. Agus níor thug sé seans ar bith do Conor Gleeson ansin. Chríochnaigh sé, Tá sé fíorchompordach, Darragh Beirne nuair a fhaigheann sé an liathróid ar. Hennelly ag ciceáil na caide isteach i dhá láimh, Seán Kelly. Seán Kelly, poc aige siúd le Shane McGrath. McGrath. Scileanna sacair! Bhuel, bhí mé ag tabhairt moladh do Darragh Beirne. Féach air sin! Mar bháide ó Shane McGrath. Yeah, bhuel, tháinig sé sin ó botún ach le bheith féaráilte rinne sé go maith ansin. Go leor imreoirí feicfidís suas ansin é ach Rob Hennelly, bhí muid á mholadh leis na cúplaí a scóráil sé. Mulhern, an-chic. Finnerty, caite in ais. Seans ar bháide! An-shábháil. Ah, fíor-sábháilt ansin ag Rob Hennelly ó Daniel Flaherty. Ach n'fheadar B'in leithscéal le deáramh. Tá sí ag O'Donoghue, captaen na foirne, an-chluiche imeartha aige seo. Ááá, pas lag, chnoc sé caidí tar éis dul imreoir ar dheis, ar fáil, tá sé faighte, bhfuil sé críochnaithe go slachtmhar! Ambaist! Yeah agus scór deas ansin ó Cian McHale ansin, an frithionsaí, an frithionsaí fíor fíor éifeachtach ansin ag Mhaigh Eo. Gaillimh ag iarraidh cúlú siar ansin ach níor éirigh leo agus freagra Mhaigh Eo anois agus beagáinín momentum acu mar gheall ar an gcúl. An ghrian cinnte ag déanamh rudaí níos deacra. N'fheadar an féidir leis an mbáireoir na geansaí a dhéanamh amach? Tá sé ag Fionn McDonagh! Tá sí críochnaithe san eangach ag Fionn McDonagh. Agus arís an liathróid fada isteach a Chomáin, an liathróid traidisiúnta, Maitias Bairéad is dóigh liom, ag ciceáil isteach ansin í agus Fionn McDonagh ansin agus é ag déanamh go maith. Maigh Eo. Tá sé caillte anois a bhfuil ann acu 2 16 le 3 18. Tá báide uathu ach Kelly bhfuil éirithe leis. Níl. Tá sé fós acu. Seans eile an-shábháil ó Hennelly. B'in againn a Finnerty agus ar deireadh amach le Maigh Eo. Tá na seansanna is na deisithe cruthaithe acu.